kumene tapita Eh. mumayesesa kuti kodi kunoko nyama zimakhala ngati zili kupezekapezeka ndi zili Eh, ndakumbukira ku Nsanje Nikuchetina nikusa.
Eh. Bwana.
anaTembotu ine ndikaona ngati kuti akunama koma ndinatha kumva kuti "Ih, akazanga ng'ona zinatitengesa mmazimu Eh. Eh. Eh. akuti "Eh, ine amuna angatu sazayendaso ndi amuna anu ndili bwanji ali kumene kuti zulo atenga ali tiyeni kuti tikaphe nsomba

ng'ona izathu ikutama kamuze ikulire ubwino wa inu mafuna ndi zinyama maswema Eh.
nkhani imene itsere pamene Oh, i- itha kungokangana nazo ulere. Izizi. Eh, ya Eh. nkhani ikhale ya ya madyedwe alero alero Eh, ya Mm. ndi mmene mwaphodera mama angatu kuti mudye ndiwo zosakhala bwino zafakala si zabwino mamuna azimuona mkazi wache mene waonekera wazukira Eh. Eh, lero bajeti ndiyi lero ndi sauzande Eh, si paja inali pa 700 ndaikweza ndi 300 hata ikweza ichi zona ichi ayi zikukhuzani ye masamu ake akuenda bwana masamu ache akuenda chikoyi ndi mmene mwaphodera musadye ndiwo zafakalala iye Apa. mupita kunsika kuja Eh. pamusi paja pamapaliwa nyama eh? Eh. mukaona ku nyama iyiyi bajeti yalero ndimene eti 1 kilo ikukwana iyi
wanena za 1 kilo ndani nese ndati nyama ine ati bambo mwanimva ndati 1 kilo ndati nyama sopano ndiye nyama azimayi nyama umangodya wapanda masamba mukalowere kumusika mukaone ngati Eh! eya olo azachipatala akumanena kumadya magulu sisi sicho olo sijakwanisa mbali yako kulima nsomba eh? Somba so.
kandi zaziwisi mukaona Eh. Baba wewe. Eh. nyama masamba nsomba koma china tomato iyayi musa- azimayi muziziwa azibambo tiziziwa bajeti ili ngati mpirati mumpira mmakhala mauti makona mapenati mpira ukatha mawerengera kuti mwa- watha mapenati mwati amati watha ndi zigoli 2-0

akini Eh. ndi mpunga umene amaphika amwenye osakanira mpunga ndi nyama zonse limodzi nde akini maswema
atinanena uyo ndi wa- wazakudya Ine- Eh. ine mu- mnamva kuti mu- mwenye akini mulibe ino lekuti ulipi simuyiziwa iya imwinango mangosusa zili zonse maswema mwina munangomva mukuthamanga Eh. amati mpunga wakini osati mwenye wakini aa amayi

chisankho cha chaka chamawa akasanzike lero mverani ine tsopano nkhani kumene imapita munangati munali mzimayi wanzeri nyumba muja kumafusa ngati TV tisanatuluke mutaphoda mwaononga zophodazo nkhani ili yokuti chaka cha mawa 2025 pa 16 september kuli chisankho chachikulu chimene titazasankhe purezidenti mtsogoleri wa dzikoli Eh. makhansala akumadera ma mp aja timawatcha kuti maphungu akumadera kwathu Eh. chaka cha mawa Eh. koma panopa timakakamba za kalembera amene wayamba kudera kunoku kudera kunotu kwayamba kalembera pano tikunena pano ali mkati akupitanso kokamaliza kuti anthu ambiri munotu munalembesa amene asalira apite kukalembesa nkhani yake ndimeneyo ehe ndi nkhani amwaleki awaso azibasi

kuti chaka cha mawa Eh. 16 september Eh. muzavote nawo azatenge nawo mbali Eh, azatenge nawo mbali pakati paka- pa- pa voti Eh, Yeah.
maswema muziwe chinthu pali anthu ambiri mwina kudera kuno Eh. amene akugwa mphwayi ngati inu. kumati "Ah, ife sizikutikhuza ah mwina waife ndi winawina sitingakavote Eh. iyayi nkhani ili apa ndi yokuti tilembese kuti tizavote koma nthawi yokuti tizavote tikuyenera kulembesa basi ndiye tiziwe chinthu ichi ngati takhala ku nyumba kugwa mphwayi osapita kokalembesa kuti tikavote nawo pa zifukwa zimene tili nazo m'mitima mwathumu tiziwe kuti tili ku nyumba konko tikuvota mwachinsisi koma tikuvota molakwika eh? sati ha kuvota molakwika eh.
mundimvetse pamenepo inu eni eni muziti ine sizikundikhuza zimenezo mmene zilili dziwani kuti mukuvota koma mukuvota molakwika mwina mumamvotera amene musakumfunayo chifukwa mumaipasa mphamvu mbali inayi ija oo kuti oo ngati mukukamba za nzeru pang'ono ndikukuzani nkhani yake imayenda choncho Eh. inu tingoyerekeza kuti anthu akupikisana si awiri awawo Eh. wina ali ndi anthu 10 wina 10 Eh. nde inu wanu mukuti wathu sawinawina sindingapite kumeneko apa pali winaso wagwa mphwayi pa zifukwa zake

Iya, ndikuziwa. Eh. Ineyotu ndili ndi mayankho anali na amene. Ai, mzimu woyipa unalowa mwa inu watuluka.
matswema Eh. ineso ndanyadira kuti mzimu woyipa Watu watuluka.
inetu ndikalembesa. kunena choncho kuti tiziwe ndi chokuti voti yathu imatenga mbali pa mavoti ena aliwonse Eh. wina aliyense aziwe kuti voti yake ndiyofunika Eh. voti yakoyo mwina ndi imene ingapangire kuti winayo akhale pa mpando ndi yakoyo eh kukhala ku nyumba si chisankho chako kapena ngatiso ili yomuchosa ndi yakoyo ndi yakoyo ndiye iwe umazanena kuti ayi sindifuna kuti ndikavote eh koma umapezeka kuti wavotabe koma Ndi- kola ndipo mwina timazapsa mtima pozalengeza paja kuzati winayo waluza ndi voti imodzi Eh. kuzati koma ndiye ndiyanga iyi. Mwina ndiye basi umazitukwana weka mwaona Eh, koma zitu- si bwino iya yapanda kumvesesana Ziko mupanda. inetu ndikaimbi Kuma- koma sopano Eh. akasi zimene simaziziwa iya ine Afu- ndikuziziwa amuna anga chifukwa ku sukulu anapitako zimenezi anaphunzira ku sukulu oho Eh. iya ine ndikuziziwa Eh. Eh, moti ndikuuzeni moteri Eh. moti bungwe la MEC Mm. lakhazikitsa kalembera amene Eh. kuti akuyambira kwa anthu amene ali ndi zaka 18 eya zakubadwa Eh. kupita mtsogolo

changa chinagwera mchimbuzi nanga ndikalembesa bwanji papita abale kuchimbuzi timapita ndi ID awa
mukachaaaa kuvipa mpaka ID nanga sipo mumapita nawo kata iya yakasi Eh. ndikuuzeni chonchi Mm. a MEC amaganiza Eh. ndipo ndi anthu oganiza koposa Kumere kuti. anaganizira ngati anthu ngati Eh. akuchita kunena kuti kuli anthu amene ziphaso zawo zinatayika Wani. Wani. kuli anthu amene ziphaso zawo zinachita expire Ehene. kuli anthu amene ziphaso zawo zinangochokachoka Asai. anthu atatu amene Asai. koma ndiyambire pa izi Ehe. inu sichinatayika Eh. Eh, chinatayika ndi chiphaso koma dzina lanu lili

nde akakufunsani dzina lanu Eh. inu mukakangotchula dzina lanu ndi la bambo wanu Eh. limenetu munalembesera pa chiphaso paja Inde. osati mwina la kutchalichi Iyayi. paja anthu amakhala ndi atatu atatu Eh. koma lili pa chiphaso pa unzika Kunena Nasiya. lomwelo. mukakangotchula limene lija nasiyatu na mulombo Eh. akakangosecha m'matchini muja Eh. mukapezeka ndendende

Eh. tabwera ndi zanyowani chanyowani kalekale nsapato yomayenda nayo monyada kumazoti kani pamatope uponda kaya Eh, chimodzimodzi apa amafuna kuti zizi zikhale zofulumira zachangu za ndondomeko yabwino Oh. Eh, palibe nkhawa ina iliyonse tikapita kumeneku tiyembekezere kuti tizikapanga za life Tiyambi- eh, ena tapanga kale titi kumapanga zimene ndondomeko yabwino

akuona kuti munthu wapita ndi ine ulendo watha uja Eh. natenga amayi Mm. amayi tiyeni ayi inu mukuziwa amayi amayenda ndi ndodo Eh. kupita kumene kuja ine ii kuona chimzere mmene chinali Eh. kukafika nawo kusogolo nampeza tusikana nde samandiziwa Tibwino. eh, eh, msikana oziwa kuyankhula Eh, ndiye kunali kulalata mukungolowerera ine ndili iyayi ndabwera ndi amayi anga Ah, wandiye wandamapasatule muli eh, mampewa eh. koma sinapanga iye Tibwino. ndinaona kuti uyu asandikweze BP eh? nangoyamba wapolisitu anachita kuthamanga Eh? kufunsa amayi ndi chani ine kulongosola Eh. koma mwamwayi wapolisi anali mbali yanga ali iyayi awawadi ndi achikulire Eh. wapolisi uja anatithandiza pamenepa Eh. kenako anandikodolera pambali amayi inu mmayenera kukhala policeman ndi mmene muli Eh, anachitatu kunena Eh? ali amayi inuyo mmayenera kukhala policeman chifukwa Ndi mmene munapangira apa. Eh.

ndiye pali dongosolo lina limene alikhazikisa iyayi koma la mwana oli sana lisani sana likoze Eya! kanda ulatu ndi chimene Ili- koze ili ni kuyankha wake tipange choncho nanga si tina- tinakomedwa ndi police woman iwe apa pa zinthu zonse azikonza azikonza zonse amene tinali ndi mavuto nkhawa kuti tikacha samatilandira bwino Eh. pano aganizira ndondomeko yabwino Eh. tonse amene tapita kumene kondife achikulire Eh. okalamba olumala kaya siku limenelo tikudwala Eh. tipite

inu ni munthu wabwino mulibe vuto lina lililonse mukupita kumene kuja ni mpungwabi mukufuna muzika asokoneza anthu amene apita ni mavuto kumeneko chifukwa chake anthu ofunikira kuthandizidwa samathandizidwa chifukwa cha anthu ngati inu ndinganena kuti mesa mwana kuti kumene kuja kuli okalamba kuli achikulire Mu- azi- muzikachedwetsa inu ndi mpungwabi wanu ndikachitanichani mukangonena vuto lanu labwinobwino lilosati la mpungwabi o nde iziyamba 8 koloko eya

ndipo ali ndi pasipoti yawo Ehedi. ali mdziko muno Mwa muno. akhala kwa zaka 7 Inde. mosadukiza Very good.
kupita kwawo kubwera kuti Zimenezo iya. iwo anangokhaliratu kuti ndine Mmalawi Chizungu chake amati stay at a home. eya Eya. Kungokhazikika. kungokhazikika Eh.
akuti amenewo ngati ali ndi chiphaso cha unzika Eh. kuyenera kukalembesa nawo kalembera

yakunjayo Ehe. nane ndikulongosolere imene ndinayipitira mkalasi Chabwino.
pali amene anapita amene akunja mwamuna wanga Eh. oti ananyamuka kwawo pasipoti yawo uyo pa boda li Eh. ayidinda alowa muno Eh, amene ndi amene mwamuna wanga amakhala motani momasuka.
nde pali ena Eh, akunja tili nawo kuno chabwino. anachoka kwawoko Very good. koma anachita kuthawa nkhondo Okay, ya ya ya ya. amene aja anabweranso tili nawo muno Mamu. amene aja mmadziwa amatchedwa kuti chani Iya. ili mwaona ndakuuza simukuziziwa amene aja amatchedwa kuti marefugees mwamva Eh. amene aja samavotatu Eh, amene aja mm, mm. Yeah, yeah, yeah, yeah. inu mukuziziwa zimenezo Iya. yathera waniwani

ine mundizungulire mmawa yanu ndikupasani mawa yomwe Mm. mundipeze mmawa ndithu tsopano tu wa akazi tipange chonchi Eh. inuyo mukuoneka ngati tsopano mwandizolowera U- dzana ndinabwera mwati mubwere mawa ine zulo sindinabwere ndati andi mu- n- n- mawa ndikadusa koko lero ndikubwera mukuti iyayi mamayi iya ikhala Ya, nichata dikira ilu ndi- panalibe eh? iya ikhala nichata ilu panalibe mundivete

ilo ndi banja langa ndili nawo ntchito akhala amuna okonda mwezi ukumangongola funso limene mukutifunsalo mukunena kuti ndipereka sindipereka mukutifunsa ine kuti ndiyankhe Eh, nanga simukukhala ngati kuti chimene ndikukuuzani kuti ndabwera kuzatenga ndalama Oh, nde- Ndikukunamizirani. ndefunso mwafunsa kuti ndipereka sindipereka ine sindipereka

kundifuna ndinakumana naye pa gulu anthu ndinakukanapo

Ii, zinapambana za mtundu wabwino Ii, ii, ii. ndinkadutsira mayi muli bwanji tsiku limenelo ndi pamene anandikhotetsa ali amayi takhotani ine kukhota nanga ndikati ndi chinthu chimene ati andifunse ine ndakhota a- anali busy akudula ndangoona waunjika ali amayi tafunani koma ndiye ndinangotafunabe nditatafuna tafuna ndili komatu ndalama ndilibe ali ayi ndangokuthandizani amayi mumandisangalatsa muli ndi ababa ine ndi achimwene komatu ine ndili ndi ababa kunyumba kuteza ndi abambo Muza ndi ali iya inu mukakhala kuti ndiwo mulibe zindipezani ndiye kuti apa nditangopita pompo ndikamuze kuti ndabwera kunyumba kukulibe ndiwo apa yanyama muiphe apa apa nyama muichoseko uku akakhala matumbiwo amuna anga ndilape machimo nyama tamagulisa matumbiwo ndifuna ndingolapa machimo sikutitu ine pali china chilichonse ndiyeyo ayi koma tsiku limene ndikudutsa ndi a Siwema atamuona ali amayi kodi mwana uyu ndi wanu ndili ee mtsikana wanga ali amayi mwana uyu eh, eh, munabereka munandigayira mphatso yabwino ndili zikomo kwambiri ine ndisaname mwana wanuyu ndikufuna banja Ndi- ndi wa sukulutu uyu ndi wa pa sukulu ali kodi ngati ku sukulu kwazi- a- asiya kupita ine ndingofuna mundidziwe kuti ndimutomere ndili koma abambo ake ndikufuna ali muona kuti mupanga bwanji ine ndinangandikane kutero koma matumbo munkadya siku lijali